de chuid vótaí Mary a dhíobháil ormsa le bheith slán agus beidh sé deacair é sin a fháil ach deirtear liom go bhfuil na transfers ag teacht go láidir i mo bhealach-sa agus bheinn ag dréim leis sin mar gur vóta Fianna Fáil, vóta láidir Fianna Fáil a fuair Mary agus bheinn ag dréim go mbeidh transfer láidir ag teacht ach tá sé deacair agus lá deacair é seo inniu. Máire Ní Chochláin, an Tánaiste, Aire. ag cailleadh suíocháin anseo i nDún na nGall Thiar Theas agus tá trua mór agam di tar éis an dea-obair a rinne sí thar na blianta ó 1987 nuair a bhí sí féin toghta don chéad uair mar Theachta Dála agus athair agus uncail s'aici roimhe sin agus níl aon dabht ann ná go bhfuil an

b'fhéidir as Fianna Fáil? Á níl ar chor ar bith, tá muinín iomlán ionam in Fianna Fáil agus sa pháirtí seo. Bhí cuid de na cinnithe a bhí glactha ag leibhéal náisiúnta fá choinne an tír a chur chun tosaigh agus a choinneáil slán agus bhí tionchar diúltach ag na cinnithe sin ar an pháirtí. Ach measaim go gcaithfidh muidinne mar pháirtí anois tar éis an toghcháin seo, suí síos, machnamh iomlán a dhéanamh ar ar an dóigh ar láimhseáil an pháirtí ar an cheannaireacht an pháirtí le roinnt blianta anuas. Caithfimid díriú isteach ar na fadhbanna atá na daoine ag inse dúinn agus caithfimid an pháirtí a thabhairt ar ais ó Bhaile Átha Cliath go dtí na daoine ar an talamh agus caithfimid eagar fisiciúil a dhéanamh ar an pháirtí in gach dáilcheantar fosta. Agus measaim féin, tá mé 33 bliain d'aois, ba mhaith liomsa ról a bheith agam ag cuidiú leis an pháirtí san am atá amach romhainn, mar má tá Fianna Fáil láidir sna blianta romhainn, cuideoidh sé sin leis an tír agus tá súil agam gur féidir linn athnuachaint a dhéanamh ar an pháirtí mar go bhfuil léar daoine iontach maith stuama sa pháirtí seo agus bhí sé sin le feiceáil ar an talamh sa Dáilcheantar seo agus Níl aon dabht ach go bhfuil ról lárnach le plé acu uilig insa todhchaí, am éigin, in ról éigin, b'é sin sa chumann nó ag leibhéal áitiúil, ná comhairleoirí contae ag teacht fríd nó mar sin. Ach tá sé deacair agus tá léar ord agus eagar agus athbhreithniú le déanamh againn mar pháirtí go náisiúnta. Ach le ceannaire úr againn anois, measaimse gur féidir linn tabhairt faoi an an obair sin atá le déanamh. Leis an bhfearg agus cuthach atá léirithe ag an pobal vótála leis an iar-rialtas a bhí ann, Comhaontas Glas ina measc, agus Fianna Fáil, an gceapfá go mbeidh Fine Gael agus Labour mar atá siad sa láthair agus mar a bheidh siad san chéad rialtas eile tá muid a cheapadh go mbeidh siad slán ón gcuthach agus ó fhearg an phobail seo amach anseo. Bhuel ní dóigh liom go mbeidh mar tá Fine Gael agus An Lucht Oibre anois is cosúil de réir an staid náisiúnta ag gabháil isteach in comhrialtas le cheile má tharlann sé sin. Beidh lear cinnithe deacair le déanamh acu sin agus fiú dá bheadh siadsan i gcumhacht san rialtas roimhe seo bheadh siad ag tabhairt isteach an cáinaisnéis beagnach céarna agus a thug Fianna Fáil agus an Comhaontas Glas isteach roimh an Nollaig. Tá na cinnithe céarna le déanamh mar nach bhfuil an airgead ag teacht isteach go dtí an lár ciste stáit agus a bhí roinnt blianta ó shoin. So tá cinnithe deacair le déanamh agus is cinnte go mbeidh na daoine feargach b'fhéidir amach anseo ar na cinnithe a bheas na páirtithe sin ag cur i gcrích. Ach an rud is tábhachtaí dúinne anois ná go mbeimid in ann borradh úr a thabhairt isteach sa pháirtí s'againn féin, machnamh a dhéanamh ar an cinneadh, éisteacht leis na daoine, agus muid féin a iompar arís agus a thógáil arís agus measaim féin gur féidir linn é sin a dhéanamh ach caithfimid, níl aon dabht ann ná go raibh na daoine feargach, bhí go leor daoine sa Dáilcheantar ag insint domh féin gur mhaith leo vóta pearsanta a thabhairt domh féin ach nach raibh siad sásta é sin a dhéanamh de bhrí an dóigh a bhí an páirtí ag leibhéal náisiúnta agus ghlac mé féin leis sin ach Tá súil agam gur féidir linn tabhairt faoi an obair atá le déanamh againn leis an pháirtí a athnuachaint chun gur féidir é a thiontú isteach in páirtí níos láidre agus páirtí a bheas ag éisteacht leis an talamh ag leibhéal áitiúil arís i bhfad níos fearr. Díreach mar cheist scoir, an bhfuil sé i gceist agat amach anseo a sheasamh le haghaidh olltoghchán, toghchán, fothoghchán, whatever, an bhfuil sé i gceist agat fós a bheith ag seasamh? do thoghchán amach anseo agus nílim ag iarraidh a rá nach bhfuil an suíochán bainte amach agat go fóill. Bhuel, sin, tá mé ag súil suíochán a bhaint anseo anocht ach beidh sé sin deacair agus muna n-éiríonn liom beidh mé ag déanamh, beidh mé ag déanamh machnaimh air sin sna laethe amach romhainn ach mar a dúirt mé leat tá mé óg agus tá mé fós tofa ar bhord Údarás na Gaeltachta agus Tá mé fós sa tSeanad cé go bhfuil an téarma sin ag teacht ag críoch ag tús mhí na Bealtaine agus beidh mé ag déanamh machnaimh air agus beidh mé ag labhairt leis an ceannaire Micheál Ó Máirtín you know ins an Teach Laighean ins na seachtainí amach romhainn agus beidh mé ag freastal ar cruinniú parlaiminteach Fianna Fáil a bheas ar siúl i gceann dhá lá nó mar sin. Sin iontach. Go raibh míle maith agat, Brian Ó Domhnaill, Fianna Fáil. Maith thú. Go raibh maith agat.